Kunalitu komuvuta Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino kuti angokhala leroli osayankhulapo china chilichonse pa zimene zikuchitika lero. Ndetu sakadazigwira munthu mpakana watulutsa chibaluwa kudzera kwa amene amamulembera makalatawo. Kuwanyadira amayi malinga ndi kuti lero kukuchitika zokhudzana ndi amayi, akuti amayi mpakatu kuwakweza m'mwamba, elevated, akuti ngatitu chitukuko chidzitheka kuno ku Malawi. Enanso opangitsa kuti zimenezi zitheka ngodya yeniyeni ndi azimayi. Mulitu zambiri zimene wayankhula mkulu ameneyi. kumakamba zotizinazo nde ndi zotani nde tizifotokozatu koma tisanapange choncho tapanganitu subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikupezani mosavuta tikukamba zotani kodi lerotu ndi pa 15 october 2025 ndipo mukapita pa google ndikukasecha ikuwuzani kuti leroli ndi tsiku limene azimayi amayenera azinyadiridwa kapena kunena kuti women's day ndikukhala tsiku la anakubala Kuchitika zambiri kunjaku mmamawa wa lero, ena mwinanso akufuna adzikonza kale mapate tiunena pano. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anabwera ndi chikalata makamaka inutu mudzachiona pa screen panupo, ine ndekuti ndikuchiwerenga pa fonipa.

the country akukambatu pa chichewapo kunena kuti kuchoka ku ofesi ya a president komanso nduna za dziko lino ndipotu nkhani iyi ndiyonena kuti ndi uthenga makamaka pa zochitika za tsiku la anakubala leroli Olemekezeka a President a dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika iwowatu ndi onena kuti akupereka moni wa khathikhathi, moni wotentha kwambiri kwa azimayi onse dziko lino la Malawi. Mparagraph number 2 yo akunena kuti mothers are the cornerstone of our society nurturing and shaping the next generation of leaders. Their selflessness, love, and dedication inspires to build a better Malawi. Okamba koto ndaipa chichewa akunena kuti azimayi awa anakubala iwowatu ndi ngodya za dziko lino kulera komanso kukuza mtundu wa atsogoleri amawa ndipotu kudzipereka kwawo kwa totomoyo selflessness kusadzikonda kwawo chikondi chawo ndipotu ndi kudzipereka kwawo konse kwa mthunthu kumatipangitsatu ifeyo kuti mwina mwake tidzimva ngati tiyeni tikankhe ndipo timange malawi wabwino kumatilimbikitsa kumanga malawi wabwino

Pamene tikusangalala tsiku la anakubala lero, olemekezeka a President a dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika nditu akuzindikira kufunikira kwa azimayi, ntchito yofunikira yomwe azimayi akhala akusewera m'miyoyo yathu, ndipotu iwowo kudekha kwawo, chikondi chawo kukoma mtima kwawo kupirira kwawo ndikotitu kumakhala kukutilimbikitsa kutitsogolera kutinso ndiye kuti tikhoza kumakankha chitukuko cha dziko lino kuti chipite patsogolo komanso ndiye kuti dziko lino likhale likumapambana mu zochitika paragrafu inayo ndipo tingoyimaliza yonse akuti to all mothers his excellency professor arthur peter mtalika expresses his deepest appreciation to your tireless efforts you will never walk alone may god bless you and your family osaina nda justin adak k saidi Chief Secretary to the President and the Cabinet pa 14 October 2025 pachichewapo kumakamba kuti chani akutitu kwa azimayi onse anakubala onse kunoko ku Malawi olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika president wa dziko lino ndotitu akufuna kuwafunira ndithudi mafuno abwino komanso kuwayamikira kuyamikira kuja kochokera pansi pa mtima kumbali yokhudzana ndi ntchito yotamandika yomwe amagwira ntchito yomwe akhala akugwira ndipotu akuti inuyo anakubala simudzayenda nokhayi mudzakhala ndiye kuti mukuyenda ndi dziko lino dziko lino likuyenda nanu mu zonse mulungu akudalitseni komanso ndekuti adalitsetu mabanja anu amene asayina chikalata chimeneyi kulemba kwawoko akuti ndi a justin adack k saidi amene ndi mlembi wamkulu mu ofesi imeneyi ya a peter muthalika nkhanitu ndi imeneyo uthenga ochokera kwa purezidenti wa dziko lino profesa arthur peter muthalika kwa anakubala eya tsikutu ndi limeneli chaka chilichonse timasangalala anakubala kuwakondwerera koma kodinso chaka chino muwakondwerera motani inuyo tikudziwa ena anakubala anatisiya ayi kumakhala kukumbukira ntchito yotamandika imene iwowo adachita pa moyo wanu kuti mufike pamene mulipo ndipotu kwa ena sadadziwe nkomwe anakubala sadakule ndi azimayi awo ayi alipotu anthu amene adathandizira kuti inu mufike pamene mulipo achizimayi kodi mmanyadira motani ndipo ena ndoti ali pa banja kodi azikazi wanu mmanyadira motani mwanyadira motani mtsiku la lero hmm? mwanyadira motani tsikutu la special kuwathokozako azimayi Kuchokatu ku Malawi Trends TV, Kulinji Online komanso Malawi Channel, tikukufunirani anakubala nonse tsiku lopambana, chisangalalo chopambana, kudziwa zonena kuti ntchito yomwe mmagwira singafananizidwe pa dziko lonse lapansi. Nchifukwa chake mudzaone tsiku lanu limakhalatu nde kuti likupatsidwa moto osati masewera. limakhala ndi vibe yapaderadera kusiyana mwinaso ndi tsiku lokumbukira azibambo fathers day koma mothers day yokha nde imagwedeza pena paliponse inutu tikufunirani zabwino zonse monga mmene tanenera tsiku limeneli kukondwerera ndi kulingalira kunena kuti ndi tsiku limodzi lomwe mungakhale pansi nkudziwa zoti inuyo ndofunikira moyo ndipo ifeyo ndife chabetu kupanda inuyo tuzeni maganizo anu mu comment section makamaka tikufuna kunena kuti tafunirani mafuno abwino amayi anu kaya amene adakulerani kaya mwina mungawakumbukire bwanji ngati salipo ngati adapezeka kuti adatsogola mu comment section afunireni mafuno abwino happy mothers day amayi anga auje kapena ndikukumbukira amayi anga auja mudagwira ntchito yotamandika zikomo kwambiri mu comment section lero lawotu azimayi special ndipo pamene tikupanga choncho ngatitu simudapange subscribe osaiwala kupanga subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikeni mosavuta akuti